Wetin be this Jesus? Ebe ka ọ nọ. Nwanne ku. Ho! Chineke ooo. Gịnị ka m ji isi koro unu? Ọ sọ m mụwa nwa. Gịnị ka o jikọ n'aka? Ikọkwa Igbo. Mba, mma m ihe m na-eme gị. Mma eji gbanwere gị n'ego maọbụ ewu. Mba.

achọkwa m ịnụ ọnụ gị nna m ukwu anụ m na onye bute moto na ị na-ebinye ego onye kpụta akwa na ị na-ebinye ego onye kpụta ma ewu ma efi na ị na-ebinye ego mana ewetara m ihe ka efi ma ewu ma ana ka i binye m ego ghọta biko a sị na ihe ma- ihe mmadụ nwere bụ onye akpa onwere ihe iji bịa mee nwa m nwoke ebe a ka m jiri ejiri ego baara onwe m uru this boy ga-achọzi igbu m oge m erughọ Ọ ihe bụ Ihe ndị a. ga-ego ni. Ee, ihe m chọ 100,000 ka ọ nọtụbeghị okwuzie Nwa gị nwoke na gịnị ka ọ sọ nwa gị nwoke ga-ekwe. sọsọ ya nwe na onye ọ ụdị ọkpara m dị ha Afọ ole ka ọ dị? Nna rapụgodu ya. ọ dị 27 years ọ dị m onweghị ahụ adaghị ya o ji onwe ya. Ogodo na nna m. Aka na ụkwụ kwụ ọtọ. aka ya ihe niile dị n'ọsọ ọrụ
mmemmere gị nọ ọ ka 4000 ka m ma-enye gị 4000 ọ na-ekwukwa okwu nna m ka eke mere adị m mma Ihe nke bụ 4,000 da. Ihe nke a ọ bụ- ọ kwa mmadụ ka m kpọtara na ọ bụha ọ bụha ọkụkọ a.
agbọtụtụbere m dịka onye a mbụ kwụkarịa 3000 mana m akwụ gị 4000 na m ma gị Ka anyị were nke mma mere. anyị ọnwa mere ka ebe anyị kweta m enye gị ego adị m eji ụgwọ ọ onye kpọta m nye m ife m chọrọ m nye ya nna m eji m ya cash m enye nna gị ahịa ka m na-azụ n'ọkwa n'ọta aka mere business ọkwa ya ịbịanụ sị m mụ nye ya mụ nye ya 5000 mana ya 5000 ka ihe ọrụ ọrụ nna m ego gị jide mba mbatazi ebe ahụ ejide mba mbata ebe a mba mbatazi ebe ejidezie ejide ya hapụta ebe ejide ya mba mbata ebe ejide ya agwatakwa m
ya mba ya pụtakwa m ejide ya o wee ka nwa ka ihe ndị a pụrụ imebi ha kịta ngwa ka nna ya ji epụta mma medụkwa ma na nwa ya nwoke apụghị ebe
chief ezi ka ihe na-emezi ebe a Udo dị nna m. Ka ebe ọ nọzi?
Ịnyụsigo. Anyụsigo m, eh, ị ga-enye m n'anya ntị. A na-agwakwara ego mbụ nwa gị nwoke. How? Eh, mana akụzikwa price bịara anyị. Enyekwa m ya ego. Nwa m nwoke anarigo ego. Eh, Anagokwa ego. N'otu orezi. Ọkwa sị na gị na-akpara ya akpa, enwe kwasị gị jiri jiri ego ga-eme. Ọ sị pụta ka m jide gị. Ọ sị pụta ka m jide gị, ya pụta ọ na-abịa. Ha! Ị ga-abịa bịa gị nara anụ. Unu arụkwa na nna aghọta m ihe ị na-ekwu da.
Security. How? Gbachere m daa gị. Chief, how? Fọrọ ebe a gị.
How? Ebe ọgwa ndekọ years. Na m afọ nwa gị ebe a. Nwere ihe ọbụla. Hey, Chi m egbuo m. Na m ga na ebe a 50. Koi! Chief. Biko sa.